ndiye lerolo ndikupatsani kankhani kokhudzana ndi peter mutharika arthur peter mutharika kamene kanachitika mu 2019 pamene ankapanga kampeni kuti alowenso mboma okay mu 2019 peter mutharika anapangisa whistle stop kuchoka ku zingwangwa tinazungulira ntawuni kupita ku machinjiri tinakathera ku ndirande ndi cha mma 6 ku ndirande kuja akuyankhula speech yake anazatulusa mawu onena kuti mutha kundinyoza ine mutha kunditukwana ine kutukwana chipani cha dpp kutitukwana tonse koma osazanyoza ofesi ya president anayankhula choncho osazanyoza ofesi ya president anabwerezanso eh? ofesi ya president ija inapezeka kuti inaphwekesedwa ndipo enawo anapita kukalowamo ah? ndiye atapita kukalowamo zinthu zinapezeka kuti zavuta kwambiri mwinanso kuposanso mmene zimavutira zanzawo muja sikuti mungakana amalawi nonse mwadya chiteze ambiri uno simungakani ayi zinthu zinafika pokuti mpaka na mwina mwake munthu kumaona ngati mwina tifa mwina dzikoli silathu lagulitsidwa ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti achina peter mutharika si anthu okuti iweyo kuzaawukira ya amapanga zinthu wezi 204 malemu late bingu wa mutharika akutichosa munjala eh? ndifeyo amene tinayiona dpp kuti ah, dpp ndimene anthu anadya mumvesese bwinobwino kuteko dpp sikubwera mocheza ngati mmene mumayiziwira kale inuyo mufira dpp ngati imene ife tinayiona 204 5 enanu mwina simunayione koma dpp ndi chipani chamu nakupanga zimenezozo ndi amene sakumvesa kuti achoka mboma ndipo mukhalabe ku opposition and mukukutika ndikukuuzani mukukutika ku opposition chifukwa mwayamba udyo komanso ifenso a dpp chonde tionese mtima wa chikondi kwa anzathu tionese mtima wa chikondi kwa amalawi tionese mtima wa chikondi kuti tonse limodzi tikweze dzikoli mawu amenewo ndikunena chifukwa chakuti panopo ndalandira maripoti osati masewera maripoti osati masewera maripoti mmene zinthu zilili ku escom mmene amabera inu escomnso izikongoza ndalama za loni zoona escom izikongoza ndalama za loni zoona dwangwa uyo shu- uyo salima sugar izipereka loni kuma mps nditu government officials eh, party officials eh, sh- salima sugar nditu ndizoona kuti izipereka maloni kuma party officials escom izipereka maloni ku ma party officials macra izipereka maloni kuma you know akuluakulu chonde chonde chonde this is not on uh, macra auti nakagura maro ku Mvera kuti head office ya macra ikakhale ku Mvera kwaperekedwa more than 28 billion ndizoona maro kungogura maro ndi kuchita kulambula 28 billion ndi zoona macra Ah, macra zoona macra macra ndi zoona kuti macra ingapereke 28 billion ku Mvera kukalambula malo kugula malo zoona kuti kukhale head office ya macra ku Mvera in Dowa ndi zoona malawi amalawi we should not joke we joke too much in this country stop spending recklessly ndalama za amalawi za misonkho ya amalawi ndizoona ndithu ndizoona kuti admarc izipereka maloni pamene inkafuna 12 billion kuti igulire chimanga inkafunanso another 12 billion kuti ichite ikonze bwino nchi- structure zawo zonse nka- ku malawi muno ndalama is total from a budget li- this budget this year's budget you're talking of 60 billion given to malawi housing kuti ikonze bwino zinthu zake ndi izikaperekanso loni ku ma party officials zoona admarc izipereka maloni to ma former mps a malawi congress party ndi ena amene akudyerera ndi zoona ndiye ndikamanena maviya ena kuti aja anakamlepo mkuda
tidanena kuti boma ndiliti ndi lomweli koma ndikuwuzeni chomwe tusintha tusintha opposition party nyusesi za dpp zatikwana apapa tsopano tubweretsapo opposition party ya mphamvu yo- yomwe ili utm kabambe ni mtumbuka ndi amene akhale otsutsa boma ulendo uno takulandirani a utm ku opposition party tikuti kuyendetsa boma si njuga iyayi munthu wangu ochoka ku nyumba kwake ku page house mapepala kuti nukapereka mapepala onena kuti ndidzayendetsere boma ayi si gambling yoyendetsa dziko la malawi chipani choyendetsa dziko chimachokera pa ofesi pake ndicholinga chonena kuti zika zimene zili eni ake dzikolo aziona kuti chipani chochokera apo zikadzamayenda tikasakaza pamenepo Ah, muganiza uja wa green card uja atangoganiza kuti mawa asamuke si wanyamuka na ofesiyo mulendo ku america kuja kulera ake uja. kumakapanga chekita agogo azanuwo chifukwa chi chaona chija soda chionepo pena najo nabweretsa tirakita kaya natulukira nalo kuti kaya kaya kudimba kwaye anona akaba chifukwa sitingalozi ofesi yawo ujeni nda atachita ulendo usiku kuchokera komwe kumphepete kwa nyanja akuchiveji House akuti nukapeza makalata ngati aona ngati tuyendetsa njuga Malawi boma silikusintha boma ni limeneli lamwaliona lachoka palikulu lake shifting the the Ero City, capital city of Malawi. Kulitu mpwezepweze. Simunga imitsa kwera mwalenga inuyo. Boma lili kuno. Mawa nufuna nufuna tsopano niyankhule nawo a mcp

ku kasungu ku ntchisi mchinji lilongwe dedza salima nkhotakota mzimba rumphi chitipa ifeyo a meki musadzatipatse timabokosi ta meki tija inu mudzangobweretsa madengu tizidzangoponya amene tikasonkhetsasonkhetsa komwe kumudzi tidzangokutumizirani mwamva ku mangochi chimodzimodzi ku machinga nsanje Eh, ulendo uno sudzaziona iwe ati ati dpp ndi system ku peja house konko muzigwirana maber- mabarere mukamwa ambuye mtengeni ulendo uno dpp sidzaonekaso